So seo eachtra a tharlaíonn ag tús an scéil, nó gar do thús an scéil, nuair atá Eilís tar éis dul tríd an scáthán agus feiceann sí an Rí agus an Bhanríon atá trí chéile mar tá páiste leo ag caoineadh agus níl siad in aice léi. So tá sí ag iarraidh cabhrú leo ach níl siad ró-bhuíoch den chabhair. So. Ansin thosaigh rud éigin ag bíogarnach ar an mbord ar chúl Eilíse. Chas Eilís a cloigeann agus chonaic sí ceann de na ceithearnaigh bhána ar iompú, ag, ag iompú agus ag tosú ar chiceáil. Bhí súile Eilíse ar bior nó go bhfeicfeadh sí cad é an chéad rud eile a thitfeadh amach. Is é guth mo pháiste atá ann, arsa an bhanríon bhán in ard a cinn agus leag sí an rí sa ghríosach le teann an tsiúil a bhí aici ag deifriú thairis. Lile mo chroí, mo chaitín beag impiriúil, a dúirt sí de bhéic agus thosaigh sí ag dreapadh suas an fiondar agus í as a céill le himní. Mo sheafóid bheag impiriúil, arsa an Rí agus é ag cuimilt a láimhe dá shrón, a gortaíodh beagán sa leagan a baineadh as. Má chuir iompar na Banríona isteach air, thuigfeá é sin dó, mar bhí sé clúdaithe ar fad le luaithreach ó bhaithis go bonn. Ba mhór ab áil le hEilís cúnamh a thabhairt, mar bhí Lile bheag ag screadaíl chomh tréan sin gur dhócha go gcuirfeadh sí taom uirthi féin. Dá bhrí sin, thóg Eilís an Bhanríon gur leag a. gur leag ar an mbord taobh lena hiníon bheag ghlórach í. Tháinig snas sa bhanríon agus shuigh sí síos. Bhain an turas tapa tríd an aer an anáil di agus go ceann nóiméid nó dhó ní fhéadfadh sí tada a dhéanamh ach lile bheag a fháscadh lena croí gan focal a rá. A thúisce is a bhí sí in ann a hanáil a tharraingt, ghlaoigh sí ar an Rí Bán, a bhí ina shuí sa luaithreach agus pus air. Seachain an bolcán, a dúirt sí. Cén bolcán? arsa an Rí agus bhreathnaigh sé isteach sa tine, amhail is dá mba é an áit é ba dhóichí leis bolcán a bheith ar fáil. Séideadh suas anseo mé, arsa an Bhanríon agus saothar uirthi i gcónaí. Ar a bhfaca tú riamh? Tar aníos, mar ba nós leat riamh, ná séidtear aníos thú! Bhreathnaigh Eilís ar an Rí agus é ag streachailt go mall aníos na barraí. Sa deireadh thiar, dúirt sé, Féach, tógfaidh sé uaireanta an chloig ort an bord a shroiseadh ar an táin sin. Bheadh sé chomh maith agam lámh chúnta a thabhairt duit, nach mbeadh? Ach níor thug an Rí aon aird ar an gceist sin aici. Ba léir nach bhfaca is nár chuala sé í. Ach thóg Eilís go han-séimh é agus d'ardaigh é ní ba mhoille ná a rinne sí leis an mbanríon, sa chaoi nach mbainfeadh sí an anáil de. Ach sular leag sí ar an mbord é, chonacthas di nár mhiste é a ghlanadh beagán, mar bhí sé faoi aon bhrat amháin luaithrigh. Dúirt sí ina dhiaidh sin nach bhfaca sí riamh roimhe a leithéid de strainc agus a rinne an rí nuair a fuair sé é féin á choinneáil thuas san aer ag láimh dhofheicthe agus an deannach á bhaint de. Bhí an oiread iontais air nach raibh gíog as ach mhéadaigh ar a dhá shúil is ar a bhéal is chuaigh sé siad i gcruinne go dtí gur thosaigh lámh Eilíse ag crith le teann gáire agus is beag nár thit sí uaithi ar an urlár.